OK, Dia daoibh, a chairde, agus fáilte ar ais chuig Seachtain 4 i ndiaidh na Cásca don Teagasc sa Bhaile. So tá díreach trí seachtain fágtha againn. So tá muid ag díriú isteach ar Ceacht 1 de inniu, so sin an ceacht a téann leis an Luan, ach just meabhrúchán beag, tá an measúnú leanúnach 2 le déanamh agaibh. an ar an Déardaoin so beidh sibhse ag déanamh an measúnú leanúnach 2. An seachtain dar gcionn beidh sibh ag déanamh an an measúnú leanúnach breise so sin do éinne a chaill amach as an ceann an seachtain seo caite nó a chaill amach as an ceann seo agus do gach duine eile a déanann measúnú leanúnach 1 is 2 beidh an ceann breise beidh sibh ag déanamh é sin agus beidh mé ag dul leis an dá marc is airde a faigheann tú as na measúnuithe sin. So, isteach linn chuig An Luan. So, tá an gnáth rud ansin, tá an nasc chuig an ceacht sin, an ceacht atá ar an taobh anseo daoibh. Tá an foirm Microsoft ar fáil, níl ach dhá cheist le déanamh ag gach duine agus ceann sa bhreis as Gearmáinis dos na daoine atá ag déanamh Ardleibhéal. agus ansin beidh muid réidh do sin. So tá muid ag dul isteach sa leabhar inniu go dtí leathanach céad is a sé déag agus inniu beidh muid ag féachaint ar alt A agus B. So beidh muid ag léamh A agus B ar céad is a sé déag de Deutsch Komplett agus ansin beidh sibh ag freagairt na ceisteanna ar an bhfoirm, tá cóip ansin do A agus B. So má téim isteach anseo, beidh muid in ann so, eh, is dóigh liom, na ceisteanna i dtosach so cad é go díreach a dhéanann an scéalaí ar an turas so tá an scéalaí ar turas agus tá siad ag iarraidh fáil amach go díreach céard iad na rudaí so tá ocht bpointe ansin mar tá ceithre sonra ag teastáil so ansin dhá marc an ceann. Ansin, i alt B, cad a mholann an bhean díolachán don scéalaí? So tá an sí ag siopadóireacht agus beidh an bean díolachán ann agus beidh sí ag moladh rud éigin. So tá trí pointe do sin agus beidh abairt amháin ag teastáil uaim ach tá briathar ag teastáil, briathar díreach agus ansin frása agus má faigheann tú an briathar agus an frása, faighidh tú an trí marc sin. ach tá an kind of an scéim marcála sin dúnta go leor so caithfidh tú bheith ar an liathróid leis. And then eh ceist a trí ansin, cloíonn sé sin le alt A, wohin fährt die Erzählerin genau so it's díreach kind of an rud céanna. So cá háit a thiomáin an scéalaí go díreach? Now genau tá.

Ich fuhr mit dem Auto durch Frankreich. So sin an aimsir caite ar fahren. Ich fahre, du fährst, fährst, er sie es man fährt, so sin ich fuhr. Thiomáin, so thaistil mé, nó mura bhfuil aon córas iompair eile ansin, tá a fhios againn go bhfuil muid ag caint faoin carr, so thiomáin mé, mit dem Auto, ó, bhuel, tá sé ansin, leis an carr, tríd, durch Frankreich.

So ansin tá sí ag rá go raibh an athrú praghsanna ó airgead go airgead, go raibh sé go maith di ó thaobh rudaí a ceannach anseo in ionad sa bhaile, so bhí sé, bhí sé moltach. Ansin Teil B ansin. Schon ging ich in eine riesige Parfümerie und schaute mich um. So, cheana féin, chuaigh mé isteach, so bhí sí ag rá nár thóg sé mórán am uirthi dul isteach i dteach cumhradóireachta amháin agus d'fhéach mé timpeall, schaute mich um, d'fhéach mé timpeall. Natürlich sah ich alles nicht nur an, so sin ansehen, sin féachaint. So cinnte, d'fhéach mé timpeall,

Den chumhrán ar an cuntar, dann nach eins und nach zwei, ansin tar éis ceann amháin, ceann eile. So ansin bhí, tá mo dhuine ag rá go raibh sé ag ceannach a lán. So ní raibh sí in ann just féachaint timpeall. In ionad sin bhí uirthi

scríobh nó scríobh amach, sa chás seo, scríobh mé seic amach. Meine Beute, now Beute ansin, tá sé sna h-úscamóga. Beute sin em creach. Eh, so sin an Gaeilge ar loot, cosúil le rud éigin a tagann ó, you know, ó Jack Sparrow, eh, aimsíonn sé creach.

So sin alt A agus B. Mar sin, is féidir libh dul isteach chuig na ceisteanna, céard, cad é go díreach a dhéanann an scéalaí, cad a mholann an bhean díolacháin don scéalaí agus táim ag iarraidh now cruinneas leis sin agus ceist a trí, tá sin le fhreagairt as Gearmáinis agus ansin is féidir libh brú ar submit agus beidh sibh ceart go leor leis an cheacht sin.